Щхьэлъахуэ дэзыгъэлъэгъужа цӏыху мащӏэкъым адыгэ лъэпкъым къыхэкӏар. Мыбы фыкӏуи феупщӏ, жыхуаӏэм, нобэ зылъыджажи дынэмысыж лӏы ӏущхэр щыӏащ зы зэман. И псалъэр тӏэужыӏэ ямыщӏрэ, и чэнджэщым хуэфэщэн пщӏэ игъуэту, акъыл жанрэ лъэпкъми гъуазэ хуэхъуфу, иужь дыдэу диӏахэм ящыщщ Къэзанокъуэ Жэбагъы. Ауэ Жэбагъы ипэ къихуэу, зи псалъэ ӏущхэр жылагъуэхэм зэӏэпахыу щыта лъэпкъым и щхьэ кърикӏуэныр зыхуэдэр бэм яхэзыгъэӏуа Бжьыхьэлӏокъуэ Лиуан и цӏэм куэд щыгъуазэкъым. Ауэ щыхъукӏи, нобэр зыгъэдахэу пщэдей зыгъэӏущыр дыгъуасэращ жаӏэ. Сэ къызэрызгурыӏуэмкӏэ, мыр гурыгъуазэ зиӏэу щыта цӏыхущ. Гурыгъуазэ сыт жыпӏэу узыщӏэупщӏэжу, упщӏэ бгъэуву щытмэ, цӏыхум къыгурымыӏуэу, имылъагъуу, ауэ дяпэкӏи къэхъунум хищӏыкӏыу, ауэдэ гурыгъуазэ зиӏэ цӏыху дэтхэнэ зы лъэпкъми къыхэхъуу щыта хъунщ, адыгэми ауэдэ диӏауэ къыщӏокӏ.
Лиуан щыпсэуа илъэсхэм и гугъу пщӏыуэ щытмэ, епщыкӏубланэ лӏэщӏыгъуэм и етӏуанэ ӏыхьэмрэ епщыкӏуиянэ лӏэщӏыгъуэм и Япэ ӏыхьэмрэ къиубыдэу хуагъэфащэ. Абы теухуа хъыбархэр ди деж къэзыхьэсыжа ди нэхъыжьыфӏхэмрэ ди гуманитар щӏэныгъэ къэхутакӏуэ институтым и лэжьакӏуэхэмрэ фӏыщӏэ лей яхуэщӏыпхъэщ. Нобэкӏэ Лиуан теухуауэ ди деж къэсыжа хъыбар хъуар псори институтым и архивым щӏэлъщ. А хъыбархэр Нало Зауррэ Гъут Ӏэдэмрэ ягъэхьэзырыжу минитӏрэ езанэ гъэм институтым къыдигъэкӏыжа Къэзанокъуэ Жэбагъы и хъыбархэр жыхуиӏэ тхылъым ихуащ. Ауэ къыхэгъэщыпхъэщ мы зыр икӏи. Лиуан теухуауэ ди деж къэсыжа хъыбар хъуам Вариант яӏэхэр тхылъым ихуаӏым.
Сэ экспедицэу ӏуэрыӏуатэ къэслъыхъуу Къэбэрдейри, Джылахъстэнейри, Шэрджэсри, Адыгейри, Шапсыгъри, Мэздэгу адыгэри къызэхэскӏухьащ куэдрэ. Къардэнгъущӏ Зырамыку си гъусэу, Гъут Ӏэдэм си гъусэу, нэгъуэщӏ ӏуэрыӏуатэ лъыхъухэри си гъусэу. Ауэ Бжьыхьэлӏ Лиуан и хъыбар къызжезыӏауэ сэ си гум къинэжар Къэбэрдеймрэ Джылахъстэнеймрэщ. Хьэхъупащӏэ Амырхъан, Сэрахъэ Хьэзиз, Къулъкъужын щыщу лӏыжь зыбжанэ, Аргуданым щыщу Молэмусэ Тӏытӏу, Апхуэдэ куэдым жаӏам щыщ си гум тӏэкӏу къинэжащи, тхузэфӏэкӏмэ, етшэжьэнщ. Нэхъыбэм зэрыжаӏэмкӏэ, Бжьыхьэлӏокъуэ Лиуан уэркъыу щытащ. Лӏыжьхэм зэрыжаӏэмкӏэ, Бжьыхьэлӏокъуэ Лиуан къыщалъхуари щыпсэуари Зеикъуэщ, Къэзанокъуэ Жэбагъы япэ къиту. Абы иужькӏэщ Къэзанокъуэ Жэбагъы къыщалъхуари щыпсэуари. А итӏур нэхъ лӏыӏущу нэхъ лӏы губзыгъэу, ди блэкӏари ящӏу, ди нобэри ящӏу къэкӏуэнуми щыгъуазэу апхуэдэу щытащ. Бжьыхьэлӏокъуэ Лиуани, Къэзанокъуэ Жэбагъыи. Хьэхъупащӏэ Амырхъан мыгъуэм зэрыжиӏэмкӏэ, Бжьыхьэлӏокъуэ Лиуан, Уэркъыр зи уэркъыу щытар Хьэтӏохъущокъуэхэщ.
Бжьыхьэлӏыкъуэ Лиуан теухуауэ адыгэм яхъумауэ ӏуэрыӏуатэ къызэрекӏуэкӏрэ дэ къытлъэӏэсар ди жагъуэ зэрыхъунщи мащӏэщ. Жэбагъы теухуауэ тхылъ къыдагъэкӏам хъыбару зэритымкӏэ Къэзанокъуэ Жэбагъыи Бжьыхьэлӏыкъуэ Лиуан хуэзауэ щытащ. Нэгумэ Шорэ адыгэ лъэпкъым и тхыдэ щитхым щыгъуэ адыгэ лӏыжь абы щыгъуэ псэуахэм щӏэупщӏурэ къызыхикӏухьа щхьэкӏэ, и нэхъыбэм жаӏар адыгэм, Къэбэрдейм цӏыху ӏущу диӏахэм щыщ хэт и цӏэр жыфӏэфын щыжиӏэм щыгъуэ, лӏыжьхэм жаӏащ зы жьэкӏэ, Къэзанокъуэ Жэбагърэ Бжьыхьэлӏыкъуэ Лиуанэрэ. Жэбагъы теухуауэ зэрыцӏыху ӏущыр, зэрыцӏыху лъэщыр, зэрыцӏыху щэджащэр куэдым зыхахауэ къекӏуэкӏыу адыгэм и мызакъуэу лъэпкъ ди гъунэгъуу щыпсэухэми я хъыбари, я ӏуэрыӏуати къыхэнауэ ди дей къэсащ. Ар балъкъэрыбзэкӏи къэсащ, абазэми зэрахьэу щытащ Жэбагъы и хъыбар Кърымми нэсауэ щыта Пытырбыху щыӏэхэми. Лиуан теухуауэ куэдым ящӏэтэкъым. Адыгэ куэдми я цӏыхуи щытакъым. Ди деж къэсыжа хъыбархэм къызэрыхэщыжымкӏэ, Лиуан илъэс плӏыщӏ хъухукӏэ чышыр игъэджэгуу, ипсыхьу, цӏыхухэм акъыл мащӏэу къалъытэрэ зы псалъи яхужимыӏэу къекӏуэкӏащ.
Дауикӏи ар ахуэдэуи зэуэ къэхъуа хъункъым. Икӏи ари тӏэкӏуи ӏуэрыӏуатэ щыхъукӏэ, тӏэкӏуи ягъэщӏэращӏэ мэхъу. Сыт щхьа жыпӏэм ӏуэрыӏуатэр нэхъыбэу хьэщӏэщкӏэ, ӏэнэ бгъэдэскӏэ, ныбжьэгъуфӏ, хьэщӏэфӏ, нэхъыжьыфӏ бгъэдэсу щызэхахыу щытари, ауэдиз илъэс бжыгъэ, илъэс щищрэ щищрэ щэныкъуэм нэблэгъакӏэ къыщекӏуэкӏакӏэ мыуэду и хъыбарыр. Тӏэкӏуи гъэщӏэрэщӏа зэрыхъур, и ныбжьым теухуауэ мыхуэдэу зэрыдэтар, балигъыу зэрыдэтар ар гурыӏуэгъуэщи, ауэду хуамыгъэфащэу. Ауэ Мес, урысым я ӏуэрыӏуатэ яӏэщ ауэдэу, Илья Муромецкӏэ. Арари хьэкущхьэ къытемыкӏыу илъэс щэщӏкӏэ тесащ, фщӏэрэ. Зыгуэрхэр ныбжь гуэрым носри, абдежым бегъымбар щохъур, ауэдэу къамылъхуу. Къыхуалъхуагъэнкӏэщ, ауэ ауэдэу къамылъхуу бегъымбар мэхъу, и ныбжьыр зыщӏыпӏэ носри. Мыр гурыгъуазэ зиӏэ цӏыхуращ. Ди нэхъыжьхэм къызэраӏуэтэжымкӏэ, Къэзанокъуэ Жэбагъы и зэманым щыӏащ мыпхуэдэ зы хъыбар. Бжьыхьэлӏыкъуэ Лиуан и хъыбарыр цӏыхубэм ягъэщӏагъуэу кърахьэкӏти, Къэзанокъуэ Жэбагъы и деж нэмысу дауи къэнэнт? Жэбагъы а хъыбарыр щызэхихым щыгъуэ, щхьэпылъапӏэм ирашалӏэу къигъэпсэлъэжыну апхуэдэ мурад ищӏащ. Щхьэпылъапӏэм ирашалӏа иужькӏэ, щӏэмыпсалъэм и щхьэусыгъуэр зэхагъэкӏыну щыхагъэзыхьым, Лиуан къэдыхьэшхат. Апхуэдэу щыжиӏакӏэ, мыр псэлъэфынущ жиӏэри Къэзанокъуэм хигъэзыхьу щеупщӏым, Лиуан абы щыгъуэм япэ дыдэу къэпсэлъауэ щытащ.
Сыту фыделэ фэ. Сэ сыщӏэмыпсалъэр сэ сощӏэж. Сыщӏэмыпсалъэр фэри фщӏэу щытамэ, фэри фыпсэлъэнтэкъым.
Атӏэ къэхъунур щыпщӏэкӏэ дэри къыджепӏам арат, жиӏэу Къэзанокъуэр Лиуаным щеупщӏым щыгъуэ, абы щыгъуэм Бжьыхьэлӏыкъуэм къита жэуапыращ псоми ягъэщӏэгъуар. Зы зэман гуэр къэсынущ,
ищхъэрэкӏэ къикӏыну зы лъэпкъ. Я пэр дэкъеяуэ уафэмкӏэ, я нэр уафэм ещхьу щхъуантӏэу, я щхьэцыр хьэуазэм ещхьу гъуэжьу, Мафӏэкӏэ къытхэуэнурэ ди лъэпкъыр мафӏэ лыгъейм ирагъэсынущ. Абы къелам щыщу и нэхъыбэр Хэкум икӏынущ. Хэкум къинэнур мащӏэми, а къина тӏэкӏуращ лъэпкъыу къызэтенэнур. Лъэпкъыу Хэкум икӏар хэкӏуэдэнущ. Абы нэмыщӏ сыт къыджепӏыфын жаи щхагъэзыхьым щыгъуэ, зы зэман гуэр къэсынущ, жиӏа аргуэру. Сабийхэр балигъым хуэдэу гупсысу, ӏущу, лъэщу, балигъхэр сабийхьэм хуэдэу Куэдым хамыщӏыкӏыу хъунущ ауэдэ зэман. Зэманым фӏыуэ зихъуэжынущ, цӏыхубзым тепщэныгъэр иубыдынущ, лӏым ищӏа унафэр фызым икъутэжыф лъэхъэнэ къэсынущ. Абы нэужь сыт къыджепӏыфын жари иджыри щхагъэзыхьым щыгъуэ. Абы иужькӏи зэман гуэр къэсынущ. Дыгъэ къуэкӏыпӏэмкӏэ зы лъэпкъ къикӏыну. езыр бжыгъэншэу, я нэхьэр зытекъузарэ напӏэзэву, я щхьэцыр жэщым уэду фӏыцӏу, езыхьэ лъэгурыгъажэм тесу. Абыхэм я къэкӏуэкӏэ, я зекӏуэкӏэм ди лъэпкъыр дыкъелу дыкъызэтену щытмэ, адэкӏи дыпсэуфынущ. Мыдрейуэ мафӏэкӏэ къытхэуэну сытыну жыхуиӏахэр япэ дэкъеяуэ Езыхьэр хьэуазэм есу я щхьэцырар, дауикӏ, Урыс-Кавказ зауэращ. Бжыгъэншэу, дыгъэкъуэкӏыпӏэмкӏэ къикӏыфыну щыӏэр нобэ гъащӏэр зыхуэкӏуэ Китай лъэпкъыращ. Абыхэм я бжыгъэм пэлъэщын зыри нобэ ягъэувыфкъым. Дэнэ нэхъ лъэпкъ лъэщ, нэхъ лъэпкъ къару дунейм тет пэтрэ? Махуэ гуэрым Лиуаныр апхуэдэу чышым тесу, чыцӏэхътэнкӏэ еуэу, зыкъригъатӏэу, игъалъэу, къигъажэу щӏалэжь цӏыкӏухэм здахэтым, лӏышхуэ къыӏуохьэ. Уэй, Лиуан, уи чэнджэщ сыхуейуэ сыкъэкӏуат, жеӏэ. Къэбгъэдохьэр чышым тесуи, сыт нэхъ узыщӏэупщӏэр, жеӏэ. Сызыщӏэупщӏэращ, жиӏащ, сэ щхьэгъусэ сиӏэу нобэ сыкъэсат. Илъэс япэкӏэ си щхьэгъусэр къэукӏурийри лӏащи, а илъэсым и кӏуэцӏкӏэ си закъуэу сопсэури, сыпсэуфыркъым, сыпщэфӏэфыркъым, сыт си ӏэмал, сыт сщӏэн хуейр, жери. Хэт къыхэсхын хуей къэсшэну, жери щӏоупщӏэ. Ирагъэкӏыжа къапшмэ, уунэхъунущ, къыжриӏащ. Фызабэ къапшу щытмэ, фызабэм уигъэсэнущ, жиӏащ, и лӏыр зэригъасэу щытам ещхьу. Ауэ Си къуэш, жиӏащ, къэпшэнумэ хъыджэбз къашэ. Хъыджэбз къашэмэ, уэ узэрыхуейм хуэдэу бгъэсэнщи, утхъэжу уигъэпсэунщ, пхуэбэгъуэнщ, пхуэпщэфӏэнщ. пхуэлэжьэнщи, унагъуэ бей уищӏынщ, жиӏащ. Лиуан теухуа хъыбархэр я бжыгъэкӏэ мащӏэ дыдэми я мыхьэнэкӏэ къыпхуэмыӏуэтэнум хуэдизщ. Сыту жыпӏэу щытмэ, иджыри илъэс щищрэ тхущӏрэ ипӏэкӏэ а лӏы ӏущым къиӏуэтауэ щыта псори, зэрыжиӏам зы мащӏэкӏэ щхьэщымыкӏыу нэрылъагъу хъуащ. Ди Бахъсэн узэщӏакӏуэхэм, Дым Ӏэдэмрэ

Яжриӏарар. Мы дунейм жиӏар Къэбэрдейми Джылахъстэнейми лӏыфӏ дыдэ къахэкӏыу щытащ, жиӏар. Акъылкӏыкӏ, лӏыгъэкӏыкӏ, лэжьыгъэкӏыкӏ. Ауэ сэ сфӏэхьэлэмэтрэ араӏым, жиӏар. Нобэ зэрыщытым хуэмыдэу пщэдей Адыгэ къуажэхэри адыгэ лъэпкъхэри гъущӏ кӏапсэкӏэ зэпыщӏауэ щытынущ, жиӏащ. Гъущӏ кӏапсэкӏэ зэпыщӏауэ. А гъущӏ кӏапсэм нэгъуэщӏ мыхьэнэ иӏэу къысхуэгъуэтыркъым. Телефон къэхъуну щыӏэу къикӏыу пӏэрэ зоӏэр. Адкӏэ жиӏащ, Сэ нывжесӏыну сыхуейщ, зыщывмыгъэгъупщэ. Нобэ фи лъакъуащхьэм къыфӏэкӏыу, фи лъэкӏампӏэм къэсу ятӏэм фыхэту къывокӏухь жиӏащ фэкъом. Ауэ пщэдей Нывэупсар гъуэгу хуэхъунущ, жиӏащ. Асфальтыр армырауэ пӏэрэ мыбы зи гугъу ищӏар жызоӏэр? Ари нывэупсам хуэдэу джафэщ. Хьэтӏохъущокъуэхэм я гъавэр Хъурта. Я гъавэр дыгъэм исти, ираджар Лиуаныр. Жылэм я гъавэр нобэ къудей мыхъуу пщэдей Уэгъум ихьыну ищӏэт абы. Фи яжриӏащ мы гъэ къакӏуэ дызыхуэзэм фихьынущ. Фи гъавэр ихьынущи, гъавэ фимыхьын щхьэкӏэ, фи гъавэр бэгъуэн. Фыхуеймэ, псы щӏэвгъэлъадэ, къажриӏащ.
Чышым тесу сабийхэм ядэджэгуу къыздижыхьым, Лиуан зы шыу къыбгъэдыхьэри къеупщӏат, жи, Ярэби, Лиуан, пэж къызолъыхъуэри гъуэгу сытебгъэувам арат, жери. Къохьэлъэкӏмэ, утехьащ, къопсынщӏэкӏмэ утекӏащ, жери чышым хэуэри ежьэжат, жи, Бжьыхьэлӏыкъуэр. Къимыдэкӏэ, иджыри минрэ щибгъурэ тӏощӏрэ етӏуанэ гъэм Кабардинская автономная область, к первой годовщине автономной области жыхуиӏэ щӏэныгъэ лэжьыгъэхэр щызэхуэхьэса тхылъым урыс щӏэныгъэрылажьэ Геннадий Петров къыщихьауэ щытащ Лиуан теухуа зы хъыбарыжь. Езы Петровым зэритхыжымкӏэ, а хъыбарыр къыхуэзыӏуэтэжауэ щытари Къэшэж Тӏалибщ. Хитӏ зэхуакум унафэр зи ӏэмыщӏэ илъу зы пщырэ зы пщыгуащэрэ фӏэкӏ щыщыӏэн хуейкъым жызыӏэу щыта Къетыкъуэ Аслъэнбэч и зэманращ щыпсэуар Бжьыхьэлӏыкъуэр. Лиуан жиӏауэ тхыгъэм къыхощ, Ди бгхэм мывэ къыгуэуд макъ къыщыӏунущ. Хьэпшып цӏыкӏуфэкӏу зыхуэмыдэхэр яӏыгъыу ищхъэрэкӏэ къикӏыу лъэпкъ ди деж къэкӏуэнурэ, ӏэгубжьэ из гъуаплъэрэ дыжьынкӏэ а хьэпшыпхэр къыдахъуэжу ирагъэжьэнущ. Мис апхуэдэ ӏэгубжьэхэм цӏыхур нэпсей ящӏынурэ, зым адрейм и дзыхь иримыгъэзыжу апхуэдэ зэхэтыкӏэм дыхуэкӏуэнущ. Адэ-анэмрэ бынымрэ яку дэлъын хуей фӏылъыгъуныгъэм и ӏыхьэ пщӏанэм фӏэкӏи къыхэнэжынукъым. Щӏыри езэшынурэ гъавэм кӏэричу иригъэжьэнущ. Апхуэдэ псэукӏэм дыхуэкӏуа иужькӏэ, гу зэщӏэщӏа къытхуэкӏуэнущ, шыи-выи щӏэмыщӏауэ. А гум и фӏыгъэкӏэ зы къуажэм дэсыр адрей къуажэм къыщыпсэлъэнущ, псоми зы унэм щӏэс хуэдэу къалъагъуу. Зимыгъэгувэуи, дунейпсо зауэ къэхъунущ. Къытхуэкӏуа лъэпкъыр лъэныкъуитӏ зрищӏыкӏынурэ зэпэщӏэувэжынущ, ауэ текӏуэнур нэхъ лъэщыращ. Абы ипэ къихуэу ди адыгэ лъэпкъыр щэ зэбгрыкӏынурэ лъэныкъуэ зэхуэмыдэхэр псэупӏэ яхуэхъунущ. Ауэ мы щӏыналъэм имыкӏар Къэбэрдейм жылагъуэу къинэжынущ. А зауэм иужькӏэ мамыр хъужынущи, Къэбэрдейр зыбгына куэдым къагъэзэжынущ, лъэпкъри зыгурыӏуэу здэпсэунущ илъэс плӏыщӏкӏэ. Зэриухыжращ Лиуан и псалъэр. Адэкӏэ къэхъунур фымыщӏэми ягъэ кӏынукъым, абы фи ӏуэху хэлъыжкъым. Ауэ а хъыбарым и кӏэм езы Петровым мыпхуэдэу къыщехьыжыр. Къэхъуащ икӏи Лиуан зи гугъу ищӏа псор зы мащӏэкӏи щхьэщымыкӏыу. Уеблэм а къэхъуну зи гугъу ищӏахэри щызэхуэхьэса тхылъ къыщӏэнэжауэ жаӏэж Бжьыхьэлӏыкъуэм. Гъэщӏэгъуэну къыхэщыр тхыдэм ӏуэрыӏуатэкӏэ къызэрыхэщыри, Лиуан Хьэтӏохъущокъуэхьэ ирашэлӏащ. Абы щыпсэуну къэхъуныр ищӏэти, ди дейм нобэ ӏуэрыӏуатэкӏэ къэсар мащӏэ щхьэкӏэ, Лиуан Къызэрыщӏэкӏымкӏэ, а Хьэтӏохъущокъуэхьэ я пщы лӏыжь гуэрым хьэрыпыбзэкӏэ тхэфу зыгуэр къигъуэтри къишэри, Бжьыхьэлӏыкъуэ Лиуан мазищкӏэ, жэщи махуи жиӏэу хъуар итхыу зыгуэр бгъэдигъэсащ. Ар зы тхылъу, зы тхылъ напэкӏуэцӏ зы ӏув хъуа хъунт. Лӏыжьхэм зэрыжаӏэмкӏэ хьэрыпыбзэкӏэ тхауэ, ялъэгъуауи жаӏэж, жи, къызжезыӏэжа лӏыжьхэм. Сэ си адэшхуэм илъэгъуауэ щытащ, жери. Иджы а хъыбархэм къызэрыжаӏэжымкӏэ, Хьэтӏохъущокъуэпщыр Къундет и къуэм дей къэкӏуа хьэщӏапӏэ. Гъуэгу тету къыздэкӏуэм, гъуэгу ныкъуэм дей къэувыӏэри къепсыхыри, тӏэкӏу зигъэпсэхуну здэщысым, Къундет и къуэм дей хьэщӏапӏэ щхьэ укъэмыкӏуарэ жиӏи лӏыкӏуэ къыщигъакӏуэм щыгъуэ, Зызгъэгусащи схужеӏэж. Си жагъуэ къищӏащ. Сыту пӏэрэ къыуищӏар жиӏи щыщӏэупщӏэм щыгъуэ, тхылъ гуэр иӏэу зыхэсхащ Хьэтӏохъущокъуэхьэ ейуэ щытауэ. Къундет и къуэм ар сиӏэщ, ауэ фэзгъэлъэгъуфынукъым жа. Дэ дыумыгъэлъагъумэ, абы щыгъуэ сэри сынэкӏуэфынукъым жа. Нтӏэ фэзгъэлъэгъунщ, ауэ зыми зеикӏ зыхэфхари флъэгъуари утыку ивмылъхьэ жа. Хъунщ, жаӏэри псалъэ псоми ята зы уэркъ щауэлӏыгъусэ щӏалэм фӏэкӏ. Абы щхьэ щыжиӏэм, ар щӏалэ псалъэ быду зыӏыгъыф щӏалэщи, абы псалъэ имытми хъунущ, жиӏа. Иджы а уэркъ щауэлӏыгъусэм абдежым щызыхихахэр, а тхылъым щеджэм щыгъуэ. Къундет и къуэм а тхылъыр къыщӏихри, иригъэлъэгъуащ, и тебзэр гъуэжьу, и напэ кӏуэцӏхьэри жьы зэрыхъуам щхьэкӏэ хъунщ гъуэжь щӏэхъуари. Напэ кӏуэцӏхьэр гъуэжьу, хьэрыпыбзэкӏэ тхауэ, ахэр хузэридзэкӏрэ тепсэлъыхьу. Апхуэдэу тхылъыр ялъэгъуауэ зылъэгъуа лӏыжьхэм жаӏэжу мы тхьэмадэфӏым ӏуэрыӏуатуи хъыбаруи утыку ирилъхьэжауэ щытащ. Абы дауикӏ ит мыс мы къэхъунухэр, дауикӏ ит абы пщыхэм, уэркъхэм я фӏэмыфӏ зыгуэри. Иджы Лиуан жиӏэр куэдым я фӏэфӏ хъутэкъым, сыт щхьэкӏэ жыпӏэу щытмэ, хъурыфэ лъеймрэ хьэфэ лъеймрэ зэзэуэнущ. Мыр зытепсэлъыхьри, къызэрызгурыӏуамкӏэ, пщылӏ уэркъ зауэра и революцэ жыхуаӏэр. Пщылӏым пщыр ириуду, бжьыпэр иуву, иубыду, лъэпкъыу Гъащӏэр яухуэну хуэдэу зыгуэрхэм хэтыну. Яфӏэмыфӏу зыкъом ит хъунти, къэхъуныр зыщӏэр Лиуану щытмэ, Лиуан дгъэкӏуэдын хуейщ жаӏэри, гъэпцӏагъэкӏэ утыку ирашэри, Хьэтӏохъущокъуэ пщы лӏыжьыр пщӏантӏэм дэмысу дашри,

Лӏыжьыр къэкӏуэжри, и щхьэгъусэм щыщӏэупщӏэм щыгъуэ, мыхуэдэу дашащ, къэкӏуэжакъым щыжиӏэм, лӏыжьым къыгурыӏуащ. Шууищэ зыщӏищӏэри, игъэшэсри, зэгъусэу дэкӏри, къагъуэтыжащ и хьэдэри. Абдей щаукӏа щӏыпӏэми абы и щыщӏалъхьэжауэ щытащ. Ауэ Лиуан и тхылъым теухуауэ сыт и хъыбарыр жыпӏэу щытмэ, Хьэтохъщокъуэхьэр дей къикӏри а тхылъыр Анзорхьэ къыӏэрыхьащ. Анзорей, къуажэ зыбжанэ хъууэ лъэпкъыфӏу, лӏакъуэлӏэшу лъэпкъыфӏти, абыхэм зрахьащ зыкъомрэ. Зрамыхьэжыф, зезыхьэжын щахэмытыжым щыгъуэ, Анзорхьэ а тхылъыр Бжьыхьэлӏ Лиуан жиӏахэр къэхъуным теухуауэ, гъащӏэ къытпыщылъым теухуауэ жыжьэ ӏэбэу щыта щӏэныгъэр Къундетхьэ ӏэрыхьащ. Къундетхьэ ефэнды лӏыжь гуэр яӏэти, Истамбылакӏуэ здрихауэ жаӏэ. Абы иужькӏэ а тхылъым и хъыбар зыри щыӏыжакъым. Дыдей къызэрытӏэрыхьар мыр ӏуэрыӏуатэщ, ӏуэрыӏуатэм къыхэкӏри ди нэхъыжьыфӏхэм тхылъкӏэ утыку иралъхьащ. Къэзанокъуэ Жэбагъы теухуауэ хъыбархэр здит тхылъым Бжьыхьэлӏыкъуэ Лиуан теухуауи ятха мащӏэр абдеж здихуар. Нэхъыфӏт, дауикӏэ, а тхылъ ятхауэ щытар къэдгъуэтыжауэ е и кӏапэлъапэр зыгуэр зыхэтхауэ щытам. Тыркуми сыщыӏати, Тыркум ауэдэ хъыбар зыми зрахьу зыхэсхакъым. Къундетхьи сыхуэзэжакъым, къундетхьи зыгуэр щыӏыжуи сщӏэкъым. Бжьыхьэлӏыкъуэ Лиуан теухуауэ ди жагъуэ зэрыхъунщи, тщӏэр мащӏэщ, жиӏауэ итхауэ щытахэм теухуауэ тщӏауэ щытам куэдкӏэ нэхъыфӏт ди лъэпкъым дежкӏэ. Абы зы щапхъэ гуэр къыхэтхынт, зы дерс гуэр къыхэтхынт, ипэкӏэ къэхъуныр пщӏэу щытмэ, зыхуэдгъэхьэзырынт. Тхьэм ещӏэри, абы жиӏэм едаӏуэу щытам Урыс-Кавказ зауэм и ӏыхьэ пщӏани къимыну хэкум зыгуэрхьэр къинэнкӏи ирит нэхъыбэу. Абы щыгъуэ дэри ди лъэпкъыр нэхъ зытесу, нэхъ тыншу, нэхъ дахэу, нэхъ гуапэу дызыхэтынт, зэрымащӏэм щхьэкӏэ нобэ щӏэныгъэ зыбгъэдэлъи, гулъытэ зиӏи, гурыгъуазэ зиӏэри нэхъ мащӏэу къытхокӏ. Къулъкъужын
лӏыжь бэлыхь дэсащ сэ си информатору, Шэрдан Хьеуэ. ӏейуэ лӏы губзыгъэу куэд ищӏу куэдрэ сыкӏуэу щытащ сэ абы деж. Абы зэрыжиӏэу щытамкӏэ, Бжьыхьэлӏокъуэ Лиуан ӏэрытх къыщӏэнауэ щытащ, ӏэкӏэ тхауэ блэкӏари иту, къэкӏуэнури иту. А ӏэрытхыр зэрахьэу щытащ. Лӏыжь фызыжьхэм абы и зэманым Къэзанокъуэ Жэбагъым и хьэщӏэщми щӏэлъащ жаӏэ абы и ӏэрытхыр, Лиуан и ӏэрытхыр. Ягъэкӏуэдащ а ӏэрытхыр. А ӏэрытхыр зэрагъэкӏуэдам къегъэлъагъуэ адыгэр иджыри къэсыхукӏэ зэрахуэфащэкӏэ губзыгъэ мыхъуауэ, жери апхуэдэу жиӏэу щытащ, Хьэхъупащӏэ Амырхъан мыгъуэми, Сэрахъэ Хьэзизи.
Моуэдэ зыгуэри жиӏащ абы. Къэхъунущ зэман шыкӏуэр нэпцӏымрэ тхьэр зыгъэпцӏымрэ пцӏы зыупсымрэ къэхъунущ. Ауэдэ зэмани дихуэнущ, жиӏа. Шыкӏуэр нэпцӏыр машинэращ, тхьэр зыгъэпцӏыр атеистращ, пцӏы зыупсыр Куэд хъунущ, жиӏа, сыт щыгъуи щыӏащ, ауэ куэд хъунущ. Езы цӏыхум щэ и гупсысэркӏэ зытриухуэжрэ езым илъэгъуамкӏэ, зыхищӏамкӏэ, сэ сщӏэрэ, зыщӏапӏыкӏамкӏэ зы гугъэ гуэрхэр иӏэщ. Мис цӏыху къызэрыгуэкӏми, абы я гупсысэр езым траухуэжым нэхъыфӏщ. Гурыгъуазэ дэтхэнэ зы цӏыхуми иӏэ мэхъу, шынэ щиӏэм дей. Гузэвэгъуэ щыхэхуэм дей, зауэм щыхэхуэм дей цӏыхур псалъэм папщӏэ мес нэхъыжьыфӏхэм жаӏэжыр, зауэм щыхэтым дей цӏыхум зэрыхэкӏуэдэныр ищӏу къыгурыӏуэ хуэдэу макӏуэ. Щыӏэщ ауэдэ. Щыӏэщ мыбы сыхэкӏуэдэну жиӏэу мыкӏуэ. Ауэ кӏуэращ лӏыгъэр зыхэлъу щытар, мис апщыгъуэ лӏыгъэр къэзыгъэлъэгъуэфри арат, Гурыгъуазэ иӏэ мэхъу гузэвэгъуэ щыхэхуэм де цӏыхум. Гур гум къещӏэ къэхъуныр. Лиуан теухуа ӏуэрыӏуатэ архивым кӏапэлъапэ къыхэнахэм щыщщ мы жыӏэгъуэхэри. Адыгэр я щӏыналъэм, хабзэм щхьэ зауэу я гъащӏэр яхьынущ. Лӏэщӏыгъуэ къэс хэщӏыныгъэшхуэ яӏэу куэдрэ къекӏуэкӏынущ. Щэ икӏыгъуэ адыгэхэр я щӏыналъэм икӏынущ, Ауэ ещанэу икӏахэм къагъэзэжынущ. Мащӏэ дыдэщ къинэнур адыгэ щӏыгум. Джылахъстэнейр нэщӏ мэхъу. Тэрчрэ Бахъсэнрэ и зэхуакум къина адыгэращ адыгэнур. Адрей къэнам зыкӏи фыщымыгугъыж. Тхьэмыщкӏэ дыдэ хъунущ адыгэр. Зэмани къихуэнущ удз гъэвам и псым къыщыхуэнэн. Къуэкӏыпӏэкӏэ зы лъэпкъ къикӏынурэ, Урысейр яубыдынущ, езыхэр цӏыкӏуу, куэсэуэ, лъакъуэрыгъажэм тесу. Мис абы щыгъуэ си быным и быныж зы закъуэ нэхъ мыхъуми а зэманым адыгэу къэнауэ зэрыпсэунур илъэгъуарэт щыжиӏэм, Сыту жари цӏыхухэр щӏэупщӏати, абы щыгъуэм адыгэм и пщӏэр игъуэтыжынущ. Я хабзэкӏэ, я бзэкӏэ, я дуней тетыкӏэкӏэ лъэпкъ псори къехъуапсэу адыгэр хъужынущ. Зи псалъэм лъагэ щӏэхъукӏыжа Лиуан къытхузэринэкӏам нобэкӏэ хуэныкъуэр дэращ. Сыт щхьэкӏэ жыпӏэмэ нэрылъагъу хъуащ жытӏэ щхьэкӏэ, иджыри нэрылъагъу хъу зэпыту къокӏуэкӏ. Адыгэм ди иужьрей тхьэгурымагъуэм и гурыгъуазэр.